anyị chebe ifu n'odogwu anyị akpụla efi Igbo onye mara ege m ntị ya bịala nke asị abịa mụwa bụ maazị uchenna ijegalụ nke prosion telivishọn na redio ụlọ ka m si atụ n'ọgbọ ndị wetara unu ozi ọma ma ụmụ ndị ọzọ mmadụ na-ewetara nweta nke taa ọ tọọ ụtọ ụtọ nke echi ọ kawa ịtọ ụtọ ọ dị nnọọ ka mmanụ anwụ ọ na-etufu oge ị na-anya na-akwụ ya afụ nwatakịrị nwa chukwu kere ọfụma ifu na ụmụ Igbo na Chukwu na-eme ọfụma maka ndị Igbo na-asị na ụkwara na-adị mma n'ọnụ onye na-enye onye kwara ya biko nwada kelee ndị Igbo gwa ndị Igbo afa Igbo ọma na-ege m ntị ekele m unu aha m bụ nwada Ụkachukwu Chinanụ unu birikwenụ afa ya bụ nwada Ụkachukwu gịnị Chinanụ ọ sị unu biri ee unu afụgo na nke a ọ bụrọ ndị a mụrụ n'elu a mụrụ ọfụma mụọ ha

kama ha ga-akụziri ụmụ ha Igbo mgbe ha dị ntakịrị ha bido sụwara ụmụ ha bekee o kwesịghị ekwesị otu ahụ o kwesịrị ịwụ ọ wụ sị sụọrọ nwa gị bekee mgbe ọ nọ n'ụlọ ya gakwa na ụlọ akwụkwọ ya asụọ bekee otu ụmụ ọgbọ ya si asụ o kwesịghị ịwụ nne na nna gị bata n'ụlọ gị gị na-asụrụ nwa gị bekee o kwesịghị ekwesị ọ ya wụ ihe kpatara ihe melu ị lee anya na ọtụtụ gị n'anya ụmụ igbo ụmụ igbo amarụ etu esi asụ ọ na-adị ọ na-ahịa arụ gị ịfụ nwa igbo na-asụ igbo ọfụma ọfụma biko ihe m na-agwa ndị nne na nna unu gbalịa unu gbalịa otu unu kwesịrị gbalịanụ unu kụziere ụmụ unu asụsụ Igbo n'ihi Igbo amakakwa Igbo Igbo Igbo dị mma ị na-asụ ya otu a gị fụ gị fụ ụmụ ọgbọ gị na-asụ Igbo gị fụ gị fụ ha like, gị na-asụ ya obiọma na-akpa gị ha gị na-ajụkwanụ ha ajụjụ ha na-asa gị obiọma na-akpa gị ndị nne na nna biko

n'ihi na ihe ọ bụla e mere ọfụma na-adị mma maka ndị Igbo na e mee ihe ka e si eme ya o mee gịnị o yie ihe gịwa bụ nna na-ege m ntị gịwa bụ nne na-ege m ntị wee jiri aha Chineke n'eluigwe na-ayọ unu gbaanụ mbọ ka unu na-akụziri ụmụaka gịnị asụsụ Igbo n'ihi na ndị Igbo si na Igbo bụ olu omenala bụ unu onye amarọ omenala ya emezie omenelu maka na ị hapụ ihe i kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ ọ ghọọ ihe ọzọ kwesịrị ịbụ wee na-ayọ biko gịwa bụ nwoke gịwa bụ ikoro gịwa bụ agbọghọ gịwa bụ nna gịwa bụ nne na-ege nwanne anyị nwaanyị ntị n'ọnọdụ n'oge awa biko gbaanụ mbọ kpọkọta ụmụazị unu akụziwa unu Igbo kwa anyị nke anwa nke anyị bido taa bụ nke nke izizi anyị ga-eme nke ndị bekee na-akpọ series nke ndị bekee na-akpọ gịnị series usoro usoro e mee nke a e mee ọzọ e mee nke a e mee ọzọ ọ bụ series nke izizi nke taa anyị bidoro taa anyị ga na-akụ ya ka a si akụ mgbarịgba anyị na-akpọ ya ka a si akpọ oku n'ekwentị anyị ga na-egbu ya ka opi na-eti ya ka mkpu kụzierenụ ụmụazụ unu asụsụ igbo n'ihi na asụsụ igbo mere gịnị ụtọ asụsụ igbo mere gịnị ọ maka mana tupu anyị hapụ ebe a biko o nwere ofu ihe ị ga-asị gwakwa ụmụ igbo gbasara ya asụsụ anyị na-ekwu okwu ka anyị hapụ ebe a ihe m ga-agwa ụmụ Igbo bụ unu gbalịa ndị nne na nna ana m ekwukwa ekwusi ebe ahụ ike ekwusiri ike n'ihi na ọ wụ site n'aka nne na nna ka Igbo ga-eji nwa asụ Igbo Igbo atọ ụtọ nwata bido sụwa Igbo nne na nna ya bidoro kụziwere ya otu esi asụ Igbo n'usoro n'usoro ihe niile ọ wụchakwaha ndị nkụzi ga-akụziri gị ọ wụrụ naanị ndị nkụzi na-akụzi nkụzi gị nwa wụrụ nne na nna ị kwesịrị ime nke iji bụrụ nne na nna ọ wụrụ ihe niile ndị nkụzi before ndị nkụzi na-abịabe anyị na-akụziri ụmụ anyị a na-akụziri ha otu esi asụ Igbo ha na-amụtakwanụ biko ndị nne na nna eji m ayọ na-ayọ unu sị unu sụọrọ ụmụ unu Igbo ọ wụgodu na ha aga ụlọ akwụkwọ ọ wụgodu ha aga mahadum ha ga-akwụsi ike n'ụda Igbo ha na-asụ biko ndewo ayọsi ike unu gba mbọ wee mee ihe unu kwesịrị ime n'ihi na emee ihe ka esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe asụsụ Igbo atọka onye hapụ asụsụ ya ọ sụbazie gịnị biko gbaanụ mbọ unu mee nke a ee anyị ga na-akụzi asụsụ Igbo a na ihe onyonyo a anyị ebido dịka ihe dị iche iche nke akpọ eme ya otu aka nke ndị bekee kpọrọ hand nke anyị mee ya otu isi nke ndị bekee kpọrọ head ụkwụ leg otu ahụ ọ na-aga na-aga stomach afọ ọ na-aga like that like that eze teeth ha na-amụta obere obere tupu ịma ihe na-eme ọ ga-azụ mgbe ọrụ lọtago na-ege anyị ntị n'ihi na ihe anyị na-eme ebe a ihe bara uru ga-abara gị uru bara m uru bara ụmụ uru bara ụmụ ụmụ anyị uru n'ihi na asụsụ Igbo na gịnị ee anyị ga-akwụsị ebe a tata maka anyị kwusie nke tata kwucha ncha niile tata kee nke anyị ekwu echi ee nne ndewo ekelekwa m gị n'ihi na ikwu banye ọ banye ọ daba adaba ọfụma biko ndị Igbo biko anyị ejedebe ebe a tata ee n'atụfughị oge mụwa ka bụ maazị Uchenna Ije daalụ wee kene nwa ada nke bịara ebe a tata nke Prosium TV na redio nke na-ewetara unu ozi ọma ọ ya bụ ịnụ ọgba arụgbu ụdọkwara m ugwu mana o nwee nnọọ ka i si chọọ ka mụ na gị kpakọ o nwee ihe ị chọrọ ka mụ na gị wee mekọ o nwee nnọọ ka i si wee nwe ihe ị na-emepe ụwa ụlọ maọbụ ụlọ ụka ma ị na-agba akwụkwọ ị na-akwa mmadụ ị na-arụ ụlọ ọhụrụ ma ihe ọ bụla gbasatara ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo ị ga-achọ anyị n'ekwentị nke bụ 08036439671 maọbụ nwetakwa anyị na 08094646206 maọbụ nwetakwa anyị n'ikuku nke ndị bekee kpọrọ webụsaịtị na www.procyonrtv Procyon bụ P-R-O-C-Y-O-N. Ịkpọkọta ya na nka ya na-agba kitikiti na-abịa. Ihe ndị Igbo sị na e mee gịnị a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ. Ekelee m gị aka m bụkwa maazị Uchenna Nzekalụgo Procyon TV na redio. Ekele m ekele so gị gee ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị fụ. Ndewo. Daalụ. Anyị jebe ịfụ n'odogwu anyị akpụla efi. Anyị jebe